IYTV filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan, a y'aw bisimila an ka bi dɔgɔkun kibaru kɔnɔna la. Bi bakurubaw filɛ. Lajɛ dɔ waleyara Kayi yɛrɛmarakafo fɛ min bɛ tali kɛ meri sɔrɔw kan. Kayi sigida ɲɛmaaw n'a bɛ fɔ olu ma Forces Vives de la Région, u ye lajɛba dɔ kɛ jagokɛlaw tɔgɔla soba kɔnɔ walasa k'u ka dɛmɛ ɲɛsin Mali finitigilakaw ma Kayi nin funteni jugumanba in kɔrɔ nakɔ baaralaw ka kɛta ye jumɛn de ye? A y'aw bisimila kokura i n'a fɔ n y'a fɔ aw ye bakurubaw la cogo min na Kayi yɛrɛmarakafo ye lajɛ dɔ kɛ arabadon mɛkalo tile wɔɔrɔ san ba fila ani mugan ani wɔɔrɔ walasa ka jɛlenya ni tilennenya jira foroba musaka labaarali kan Gambala Kuyate ale tun bɛ yen nɔ IITV tɔgɔ la an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw na. Kayi yɛrɛmarakafo ye lajɛ dɔ kɛ arabadon mɛkalo tile wɔɔrɔ san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ meri kɔnɔ min bɛ tali kɛ meri sɔrɔw kan ani a ye baara minnu kɛ ani baara minnu ma se ka kɛ san ba fila ani mugan ni duuru kɔnɔ an bɛ activité min na bi a bɛ fɔ a ma restitution publique u bɛ dɔw b'a fɔ débat public sur le compte administratif du maire Donc ee compte administratif ye gafe de ye, sɛbɛn de don ee mairie ye baara minnu boloda san tɛmɛnen na, a sera ka minnu kɛ, a ma se ka minnu kɛ, kun jumɛn na a ma se k'u kɛ, sɔrɔ min bɛ mairie la, nin bɛɛ de bɛ ɲɛfɔ jama ye parce que jama baara de don, ni jama y'i bila baara la. a bɛnnen don waati ni waati aw ka ɲɔgɔn kunnafoni o de bɛ na ni dannaya ye aw ni ɲɔgɔn cɛ don o de y'an lase bi ka Kayikaw wele ka kunnafoni di u ma u y'an bila baara min na an sera ka mun kɛ a la sɔrɔ ta sira fɛ ani an sera ka mun kɛ a la dépense ta sira fɛ Bon gɛlɛya minnu b'an kan n' olu y'an bali ka se ka fɛn dɔw réaliser olu fana ka ɲɛfɔ jama ye nin lajɛ kofɔlɔ in ma dan meri sɔrɔ dɔrɔn kuma ma nka a nana ni hakilina falen ye min ni ɲɔgɔn bilasira caman b'a kɔnɔ an filɛ nin san kura min kɔnɔ an ma se ka minnu kɛ don in na san tɛmɛnen 2025 la an bɛ se k'olu baara continuer pour k'an ka se k'olu kɛ wa an ye baara kuraw yɛrɛ fana boloda 2026 kɔnɔna na o ye baara camanba de ye parce que o baara minnu bolodala an bɛ se ka Kayi suguba yɛrɛ ta parce que Kayi mairie a b'a fɛ ɲinan san kɔnɔna la ka pavé kɛ Kayi sugu kɔnɔna la ɲinan san kɔnɔna la 2026 o baaraw b'an bolo a bolodalen don gafew bɛ sen na administration niveau la donc an b'a fɛ ka suguw fana caman bɛ yen an b'a fɛ ka hangar k'u la. y'a lafiyabugu sugu b'a la kayindi sugu b'a la sugu camanba bɛnkunda sugu b'a la an b'a fɛ ka hangar k'u la donc an b'a fɛ fana ka magasin dɔw fana jɔ deux mille vingt-six na an b'a fɛ ka sira caman recharger deux mille vingt-six na pour que tɔɲɔ kana mɔgɔw lasɔrɔ Bon hali curage filɛ nin sisan an filɛ foselabɔ la sisan depuis samiya banna kayi mairie kɛ foselabɔ kan i b'an ye manœuvre temporaire caman de recruter k'olu bila fose dɔrɔn kama u bɛ baara la fose depuis samiya banna fo sisan les grandes artères la aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛɛ bɛ ka ka curer a bɛɛ bɔgɔ fana bɛ ka ka cɛ kayi mairie ka nin wale laɲini ye walasa ka jɛlenya ani tilennenya jira foroba musaka labaarali la epi u bɛ se k'an dɛmɛ ni hakilinataw ye parce que maire n'a ka conseil ye 37 personnes dɔrɔn de olu tɛ se ka dugu kunko bɛɛ dɔn donc dugudenw gɛlɛya bɛ minnu kan ni mairie hakili m'a ye olu de bɛ se ka se mairie ma ka ɲɛfɔli kɛ pour que mairie ka se k'a dɔn a ka plan d'action na ka se ka baara dugu baara bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o baaraw la mais n'i ye mɔgɔ bila ɲɛ n'i tɛ se a ma o bɛ na ni gɛlɛyaba de ye an fana bɛ yan an ka laɲini tɛ ka kayikaw tɔɲɔ an ka laɲini tɛ ka ko kɛ kayi n'an ni tɔgɔ jugu bɛ bɔ min na an ka laɲini ye kayi ka yɛlɛn ka tɛmɛ mali commune bɛɛ kan o de y'an ka laɲini ye donc o fana tɛ se ka sɔrɔ fo cɛsiri ka kɛ cɛsiri ka kɛ ni côté bɛɛ ye dugudenw ka sɔn ka takisiw sara a saracogo la parce que an ka takisiw mairie bɛ fonctionner ni takisiw de ye Mɛri tɛ na ni wari ye ka bɔ a ka so k'a bɛ n'o don mɛri da fɛ dugudenw bɛ min sara mɛri bɛ o de labaara n'a baarala ko ɲuman a bɛ dugu nafa ka kɛɲɛ ni nin waati laban ninnu gɛlɛya ye sibiridon mɛkalo tile kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan ani wɔɔrɔ lajɛba dɔ kɛra sigida ɲɛmaw ani jɛkulu ɲɛmaw fɛ walasa k'u ka dɛmɛ jira ka ɲɛsin mali finitigilakaw ma an ka jɛ an ka ɲɛmada adama mayiga ale ka sɔrɔlenw na sibiridon mɛkalo tile kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ kayi jagokɛlaw tɔgɔlasoba kɔnɔ sigida ɲɛmaw a bɛ fɔ minnu ma les forces vives de la région olu ye lajɛba dɔ kɛ ni o tun bɛ tali kɛ ka se ka na u ka dɛmɛ don ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni waati gɛlɛyama ninnu kɔnɔna na lajɛ in kɛra kayi marabolo ɲɛmaa ka nɔnabila ka ɲɛmaya kɔnɔ Silamɛw bɛɛ tɔgɔ la fɔlɔfɔlɔ minnu bɛ yen o de ye baara jugu ninnu anw b'a condamner k'a fɔ ko silamɛya baara tɛ maa